Che, achan le, t-léine atá agam, tá siad go hiomlán scriosta anois ar cé chomh te is atá sé. So má fheiceann tú mé aon áit an tseachtain seo le na dhá chiorcal ollmhór faoi mo chuid uillinneacha, ná tabhair aon judgement orm le do thoil, ná bí ag déanamh aon mhagadh orm, 'cause tá sé just an, an breithiúnas, tá sé, it's náireach, tá sé chomh, chomh náireach. Tá mé anseo, mar is gnáth le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú?

Ní fiú 72 bomaite. Ar chuala tú riamh faoi dhaoine a fhaigheann botox faoina lámha mar go gcuidíonn sé leis an t-allas a stopadh? Yes.
B'fhéidir gá duit é sin a dhéanamh. Bhuel so labhair mé le daoine faoi sin and an rud atá ann is that like cén áit a dtéann sé ina áit? That's my that's my concern. Muna bhfuil sé ag teacht amach as do faoi do lámha then cén áit a bhfuil sé? Listen, an rud seo, It's it's bréaga, it doesn't last half as long as it says it does. I'm talking faoi duine nach lasts as long as as much as he says he does. Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Yeah, go maith. Tá na, tá na intros ag fáil níos níos réalaíoch agus níos réalaíoch. So eh, tá sin tá sin go maith. Bhí tú ag rá 72 uair an chloig, tá an deodorant sin, 72 bomaite a bhí sé agaibh ráite agus usually bíonn mise 72 second. So
Yuck.
Yummy!
um, yeah, Sweet. oh, go maith, tá cineál tuirseach fós th'éis deireadh seachtaine a bhí a'm, uh, but yeah, tá mise breá sásta go Grian amuigh, sí ag scalladh, ag fáil tans as an ghréin. You see, tá muintir Chonamara, bhí Spanish Inquisition anseo, tá mianach na Spáinneach ionainn, you know, ní bhíonn muid ag cur allas anseo, bíonn muid ag cineál déanamh tango beag thíos ag an trá, ag goil amach ansin sa, sa Dóilín ag iarraidh bheith ag snámh thart agus cooláil off sa teas seo. So, you know, an méid is mó grianta was not all baby, sin é an chuid sin á rá. Sin an fáth go mbíonn tan iontach ortsa go maith nuair a bhíonn an ghrian amuigh.

Yeah, bhuel, like, tá, bhuel, breathnaigh, bhuel, tá m'athair chomh bán le sneachta, tá mo dheirfiúr chomh bán le sneachta, ach ansin tá, tá deirfiúr eile a'm agus mo mháthair ansin tá muid beagáinín níos, níos tanned mar a déarfá. So I think, uh, I think go raibh cúpla Spáinneach amuigh ansin i Ros Muc, uh, le linn mo bloodline agus go, cineál, go chuaigh siad isteach agus go, you know,
Pablo Ó Flatharta, ba. go raibh, go raibh Rodríguez eicínt nó. Pablo Ó Flatharta. Níl fhios agam ar inis mé seo daoibh ach dúradh i gcónaí liomsa ag fás aníos go raibh fuil Spáinneach againne sa chlann mar tá cúpla col ceathar agam agus tá siad, tá craiceann an-dorcha acu agus just ghlac muid leis mar gur dúirt, you know, mo mhamaí mór linn é agus dúirt sí, oh yeah, tháinig siad sall leis an Spanish Armada agus fuair m'aintín ceann de na, na, tástálacha sin déanta le déanaí ar Ancestry.com, 23andMe, yeah. 99.9% Éireannach. Níor fhág mo Dhaidí Mór Loch Gorman, níor fhág a chlann Loch Gorman agus níor fhág clann mo Mhamaí Mór Dún na nGall. 50% Dún na nGall, 50% Loch Gorman. Sin fuil mo aintín.

ar fad. Is gruaig dorcha agus agus an cineál craiceann dorcha a bhí acu agus ansin fuair siad níos fair nuair a tháinig na Normans agus
na Vikings na Lochlannaigh go hÉirinn agus gurb in é an fáth go bhfuil muid faighte níos gile

in fairness, an bhfaca tú riamh baby ginger? Psh, no. So, I think they just tagann siad amach as crann ag, like, ag cúig bliana d'aois and then just tá gasúr ginger ann. And then, boom! Ar- Tá- so, it's just, I think is siógaí na na gingers a look.
Sílim feic feicim anois go raibh tusa ag éisteacht go mór um, i do chuid léachtaí a fuair tú ó Lillis Ó Laoire mar sin faoi na siógaí. Ó, céad faoin gcéad! Yeah.
Sure, tá mé anseo in Ollscoil na Gaillimhe faoi láthair agus tá mé just, you know, tá mé tá just

Is breá linn Lillis. Yeah, is breá linn Lillis. Ac- Actually, it was like ceacht mór agus bhí an an rang sin a bhí mé ann. Like go chonaic mé ag an Oireachtas i mbliana agus uh, just os má cancer agus chuaigh mé thóg mé selfie leis agus chuir mé suas ar m'Instagram agus just dúirt mé this lad talks about fairies. sin just an caption a bhí a'm. Sin an post atá aige. Tá sé chomh greannmhar i gcónaí nuair a théann tú ag an Oireachtas is feiceann tú like do iarmhúinteoirí is rudaí mar sin go háirithe like múinteoirí a bhí agamsa like ar meánscoil de ghnáth a fheicim thíos ag an Oireachtas not really na múinteoirí bunscoile umm but eh yeah nuair a fheiceann tú iad agus obviously bhí tú like na cinn a bhí agamsa anyway umm like bhí eagla an domhain orainn roimh roimhe like tá sé you know iontach dáiríre and iontach tógtha leis an Ghaeilge like is scríbhneoir é umm Agus ansin feicfidh tú é ag an Oireachtas and he's like, hey, that dude, yeah, craic, oh, tá sé chomh deas tú a fheiceáil, blah, blah, blah, and you're like, is tusa duine go hiomlán difriúil ó.
Sílim go mbíonn siad an-sásta muid a fheiceáil ann mar dóibhsean it's like, oh, d'éirigh linn dul i bhfeidhm orthu leis an nGaeilic agus má tá, go háirithe, má tá muid ag obair trí mheán na Gaeilge, like bíonn sort bród orthu agus it's kind of like, oh yeah, rinne muid jab s'againn i gceart ar an mheánscoil.
Bhuel, bhí sé greannmhar though, bhí, bhí, tá rud againn, so an dóigh, you know an dóigh a bhfaigheann tú na, an fáinne óir i nGaeltachtaí, like má éiríonn tú leat, like, you know déanann tú like scrúdú agus éiríonn tú leis, leis an fáinne óir or whatever, tá rud sa bhaile darb ainm an ardteastas and it's basically an fáinne óir ach gan an fáinne and it's, it's sean, like, teastas a ndearn go bhfuil like Gaeilge Gaeilge dúchais Rann na Feirste agat or whatever. Agus ní raibh fhios agamsa faoi seo cos like obviously níor mhínigh aon duine domh é nuair bhí mise ina chónaí ansin agus nuair bhí mé ag obair ansin sa Ghaeltacht like sa choláiste they were just oh ar mhaith leat cur isteach ar an Ardteastas and I was like yeah sure níl mé ag déanamh aon rud eile like just bhí just comhrá agam le leis an seanleaid seo atá as a as a cheantar agus tugtar an Ardteastas domh, agus ní raibh fhios agamsa seo, bhí daoine ag teacht suas chugam like, oh my God, comhghairdeas like, you know, tá daoine a bíonn ag ag déanamh iarracht le haghaidh bliantaí leis an Ardteastas sin a fháil, and like, you know, it's like rud ollmhór é like go bhfaigheann tú an Ardteastas is tú sa sa like sa Ghaeltacht or sa gColáiste, and I was like, oh my God, sin class, agus so chuaigh mé 'na bhaile agus dúirt mé le Mum, I was like, oh Mum, fuair mé an Ardteastas, and she was like, so?

agus tagann siad ar ais gach bliain agus b'fhéidir ní bheidh sé go dtí like you know go bhfuil siad like 16 nó 17 go dtí go bhfaigheann siad an teastas seo you know ina dhiaidh teacht ó bhí siad like 13 and um so dóibhsean like fair play to yous domhsa it was just like who cares. Caithfidh muid actually ag ag ag caint faoi laochra Gael agus caint faoi ag cur i bhfeidhm an Gaeilge. Caithfidh muid fear amháin a lua an tseachtain seo, fear a bhí an-mhór i saol na Gaeilge agus i saol chultúr an tír agus sin é Mícheál Ó Muircheartaigh a chaill muid an tseachtain seo. Bhí, bhí, yeah, bhí, bhí, bhí mé shocked like nuair, nuair fuair mé an rud ó RTÉ News, nó like just níor, níor, ní raibh mé ag súil leis ar chor ar bith. You know, tá 'fhios agam go raibh sé like 93, chóir a bheith 94. ach go fóill bhí sé ar nós like oh yeah like tá like chaill muid duine chomh tábhachtach i saol an tír agus saol an chultúir anseo go háirithe like duitse mothaím James because obviously bhí sé chomh suite sa spórt like duitse like cén yeah you know cén like mothúchán a bhí agatsa

TV hero, like, is sin an glór a chloistear nuair a chuimhníonn tú siar ar na dea-smaointe atá a'd um, like, fhios a'd, aon duine uaidh rudaí a tharla don Cheathrú agus iad ag imirt ar teilifís nó Contae na Gaillimhe is iad ag imirt i cluichí ceannais agus rudaí mar sin so like it's uh, like mental like go nach bhfuil sé ag goil riamh bheith le cloiste ar aon cluiche arís go brách. Like fhios a'd an chaoi sin like is you know bhí sé 93 but like bhí sé fós in ann post a dhéanamh níos fearr ná aon duine atá ar teilifís i láthair na huaire you know bhí sé bhí na chroí sáite sa CLG like fiú an físeán sin a dhéanann sé faoin sandwich like tá sé ag labhairt faoi páirc, tá, tá an sandwich mar páirc peile aige, tá an Mm. tomatoes mar imreoirí, agus Mm. sin tá an, an lettuce mar an píosa féir is, is maith leis an glas a fheiceáil. Like, it's just, you know, is duine atá ann, you know, a bhreathnaíonn tú suas go dtí agus tá tú ag iarraidh a bheith cosúil le. Like, dá mbeadh tú in ann aon cheathrú den saol tráchtaireachta sin a bheith ad, bheadh tú probably aon áit idir an darna agus an cúigiú tráchtaire is fearr a bhí in Éirinn ariamh because tá seisean uimhir a haon agus níl aon duine ag goil é sin a bhaint uaidh, to be honest. No.
Tá sé, bhí sé cineál ar nós ehm like nuair a chailltear like seanathair nó rudaí mar sin nuair like do you know like it's ceann de na daoine sin i do shaol a gceapann tú a bhfuil a dhul a bheith ansin go deo, agus go háirithe nuair atá sé chomh suite like i saol you know like stair an tír like i dtéarmaí spóirt like you know tú smaoitiú ar like CLG so tú smaoitiú ar like na na na rudaí is mó a tharla i do cheantar it's glór Mhíchíl Uí Mhuircheartaigh a chloiseann tú um Kerfoot Sanya nuair bhí tú nuair bhí tú smaoitiú I know nach mbíonn Clár ag déanamh go maith go minic so uh, Jeez, you kind It was class and there's actually got him. Yeah, but sin jape, sin ceathair bliain déag ina dhiaidh gur d'éirigh sé as an post. Seo an rud a dhéanaimse dearmad faoi fosta, like d'éirigh sé as an post i 2010, so do bhí sé Mhm. ochtó d'éirigh sé as an post whatever. Mm. But like still like ní like nuair nuair a cheapann tú de ghnáth like oh my god daoine ag obair agus iad go dtí go bhfuil siad ochtó like that's like mental or whatever. Um, but go háirithe an post atá like chomh tábhachtach ag cur scéal chun tosaigh agus go raibh sé in ann é a dhéanamh chomh maith sin. Um, Mhm. tá sé just craiceáilte. But sorry.
Domhsa is just mar an gcéanna is ag éisteacht leis ag fás aníos sa charr ar achan deireadh seachtaine an raidió ar siúl agus just guth s'aige bhí sé chomh synonymous le a bheith ag amharc ar an bpeil like cluichí Tyrone is Ciarraí is cuimhin liom go maith iad um but rud a thaitin go mór liom faoi chomh maith ná chomh Gaelach 's a bhí sé ar bhealaí eile bhí sé chomh bródúil as as cultúr na hÉireann agus fiú actually cuid de na cuimhní atá agam ó i rith Covid nuair bhí sé ar an Late Late Show. Mm-hmm. I don't know an cuimhin libh seo ach bhí sort agalú có speisialta aige le Ryan Tubridy mar labhair sé faoina mham agus faoina faoina bhaile agus í um, bhí athfhriotal faoi leith aige óna mham faoi um, dúiseacht le dúthracht le mm-hmm. breacadh an lae faoi dúisí achan le le lá le I suppose, dearf, bheith dearfach agus lán le fuinneamh agus enthusiasm, I suppose, agus just bhí, is cuimhin liom an t-athfhriotal sin, thosaigh achan duine ag baint úsáid as mar go raibh sé chomh speisialta agus éagsúil agus sin just an, sin eisean sort in nutshell nó bhí, bhí sé just lán le fuinneamh agus dearfacht agus just shíl mé go raibh sin iontach speisialta mar rud le rá, go háirithe mar go bhfuair sé óna mhamaí é. Yeah.
I mean, it's, it's soiléir like, I don't know, tá a fhios agat, tá daoine ann like go háirithe like sna meáin in Éirinn agus tá a fhios agat gur could be like pearsantacht atá acu nó could be like stíl atá acu go dtagann sé like as an Ghaeilic or like as a bheith like tógtha sa Ghaeltacht or could be rud mar sin agus níl mé ag rá like you know go bhfuil daoine as an Ghaeltacht níos fearr ná achan duine eile but you know I'm not saying that's not the case uh but no but like obviously like an an an dóigh sin like an dóigh an scéal a chur chun tosaigh, an cairdeas a bhí aige like le daoine, cé chomh oscailte is a bhí sé like i mbeal an phobail like le i measc an phobail like you know like bhuail mise leis you know ag cluiche Dún na nGall i 2012 agus just bhí sé in ann caint le achan duine agus bhí sé just ar nós literally ar nós sa dóigh céanna sin like just mar ar nós cineál de cé nach raibh aon aithne agat air like mhothaigh tú go raibh fíor-aithne agat air de bharr ar an dóigh a bhí sé cineál sin so níor, níor, ní raibh aon em like eagla orm labhairt roimh, bhí sé just chomh oscailte agus chomh cairdiúil agus em chomh flaithiúil le am s'aige so em tá sé just really deas a fheiceáil cé, a fheiceáil an ómós anois atá achan duine ag tabhairt dó. Ar bhuail sibh leis ar chor ar bith, an bhfuair sibh seans bualadh leis riamh nó? No, níor bhuail mise riamh leis, mór an truaí. Yeah.
Yeah, ar an drochuair, bhí mé ag na staid, bhí sé ag tráchtaireacht ann seo dé but no, níor bhuail mé leis go pearsanta. Ach sin freisin, like, agus tú ag fás aníos, like, mar duine óg, tá tú i do chloigeann, tá tú ag cloisteáil tráchtairí Agus tú ag iarraidh a bheith ag cur an liathróid thar an trasnán nó ag iarracht as cúl sé glór Mícheál Ó Muircheartaigh a bhí i do chloigeann. Sin sin rud a bhí a'msa agus sin bhí sé mar bhrionglóid a'msa dá mbeadh mé sách maith agus mé ag fás aníos go mbeadh Mícheál Ó Muircheartaigh ag tráchtaireacht ar cheann de mo chuid cluichí. Ar an drochuair, D'éirigh sé as nuair a bhí mé 14 bliana d'aois so ní cheapfainn go raibh sé go raibh sé ag Páirc an Chathánaigh ag tráchtaireacht ar you know under 14s match don Cheathrú Rua ach bhí sé mar bhrionglóid a'msa a ghoil go dtí Comórtas Peile na Gaeltachta thíos b'fhéidir sa Daingean nó sa Ghaeltacht thíos i gCiarraí nó rud éicint is go mbeadh sé seisean ag tráchtaireacht ann is go mbeadh an Cheathrú Rua ag imirt nó you know ag an am cuimriú ag an am sin go raibh tú go raibh sách maith ag imirt do Ghaillimh agus go mbeadh sé fós ag tráchtaireacht. You know, ach um, yeah, is dócha tá tú ag rá anois go ceann na tráchtaireachtaí a bhíonn daoine ag fás aníos fearacht na Marty Morrissey ach like, go duine as ó Ghaeltacht le, agus aon duine le teanga na Gaeilge atá ag fás aníos agus uh, spóirtiúil sé Mícheál Ó Muircheartaigh a bhí againne ag fás aníos agus níl a fhios agam an bhfuil aon duine i nGaeilge nó i mBéarla, chomh maith leis anois a bhíonns just chomh iconic sin i meon, i ethos agus i like i just cúl do chinn agus tú ag imirt sa páirc spraoi gurb é, b'é atá i do chloigeann agus é ag cur síos ar céard atá tú a dhéanamh. Like sin an fáth go raibh cleachtadh agamsa bhí, bhí struggle agamsa le canúint Dhún na nGall is mé ag coláiste. Ní raibh struggle ar bith riamh agam le canúint Chiarraí, mar gheall ar an méid spóirt a bhí mé ag breathnú air, mar gheall airsean. So, yeah, icon amach is amach i saol spóirt, i saol na Gaeilge agus bhí aois bhreá aige, sin rud amháin le rá, you know, bhí, bhí, bhí aois deas aige ach eh, cuma cén aois a bhéas, a bhéas duine tá tú ag dul eh, iad a mhiseáil.

b'fhéidir even fiú níos óige ná sin arís whatever so achan am a bhuailim le daoine a bhfuil go fóill like you know seanmháthair s'acu beo nó seanathair s'acu beo or whatever like could be duine táim i gcónaí like tá an t-ádh oraibh go, go bhfuil siad go fóill agad agus i- agus tú chomh buíoch go bhfuil tú in ann a a bheith agad chomh fada is tá siad agad agus I think just mothaímid ar fad like mar tír go raibh an t-ádh orainn go raibh Mícheál Ó Muircheartaigh againn, like, chomh fada sin agus ní bheidh a leithéid ann arís. Agus an oidhreacht atá fágtha aige, mairfidh sin ar aghaidh go deo. Ní dhéanfaidh duine ar bith dearmad air agus ní bheidh a leithéid ann arís.
Yeah. Agus má tá muid ag dul tada a thógáil uaidh, is má tá tú ag réiteach sandwich, níl cead triangles, díreach glan, síos lár báire. Sin am is. Cuimhnigh go bhfuil sin like like chuaigh sin go like Meiriceá agus like bhí sin achan áit. Bhí sé literally I think má chuireann tú isteach like Irish ASMR sin ceann de na chéad, na chéad rudaí a thagann so níl mé ag magadh like. Tá sé chomh Genuinely.
cute, tá sé chomh cute an físeán sin. Literally literally tá mé just anseo ar YouTube agus chuir mé isteach Irish ASMR agus an chéad rud a thagann suas ná Mícheál Ó Muircheartaigh ag ag déanamh an ceapaire agus tá thar trí milliún radharc aige ar YouTube. Sin dochreidte like. Tá sin nuts. I'm telling you, laoch. Laoch in achan, in achan uile gné dá saol s'aige. Bhí sé mar bhí sé mar laoch. sa chistin ná ar an bpáirc. Bhí sé go hiomlán mar laoch. Get yourself a man that can do both.
An an raibh sibh riamh ag amharc ar ASMR actually tá just ag amharc ar na ar na tá a lán mm. radharcanna anseo agus tá daoine tá a lán daoine ag amharc air seo and being very weird. Yeah, so rinne mise actually taighde air fa choinne mo mháistreacht mar go mbaineann sé go mór le, well, I suppose cumarsáid ar bhealach agus na fuaimeanna faoi leith a thaitníonn le daoine faoi leith agus ceann de na samplaí a bhí ann ná, and níl a fhios agam an cuimhin libh na físeáin Marks and Spencers agus bhí Yes!
an ceol like du-du-du-du-du-du agus bhí sort of like b'fhéidir ubh a friochadh ar an bpanna nó ag gearradh onion nó wok ag caitheadh bia thart agus just bhí na fuaimeanna chomh meallta go raibh achan duine ag rá like oh go raibh ocras orthu ag amharc ar ar an bhfíseán ach nuair chuaigh mé níos faide isteach ann níos doimhne isteach sa taighde éiríonn sé an-an-creepy I mean an stuff a thaitníonn le daoine. like tá sé aisteach go bhfuil fuaimeannaí bia go gcuireann sin Oh like, yeah like it turns people like turns people on like yeah bíonn siad tá tá tá coirnéal dorcha den idirlín gur cheart a sheachaint
Tá mé anseo ar cionn just nuair a chuir mé isteach Irish ASMR tá cionn do bean agus deireann sé ASMR Irish Gaelic Triggers and it's eh bean saghas dathúil ag just a rá like Dia duit or God be with you ehm but that eh, but it's literally an an rud a dteastaíonn. An céad físeán is cáiliúil aici ar YouTube channel s'aici ná ASMR girlfriend lotion massage in bed. Yeah.

Agus léigh mé as seo do Áine cheana, but um tá rud ann go gcaithfidh tú síniú le fháil isteach chuig an rud seo agus um it's just slightly concerning domsa ar aon nós. Yeah just just abair céard nach bhfuil clúdaithe sa árachas. Céard atá tú liable dhéanamh. Bhuel seo an rud, I don't, I think agus mé ag síniú seo, níl mé liable do aon árachas anois níos mó ná aon like uh you know ní féidir liom like dul chuig aon cúirt de bharr seo um, ní léifidh mé an rud amach cos tá sé sách fada, but basically rud ann is ceann de na féilte go léir is like mosh pit pandemonium. Like, mm-hmm.
yes. Been like, you know, okay, yeah. Oh, jeez. Mo go ghrán am ar an gcead daoine sin a bheith bheclum, like. well, níl aon uh, barrier idir an uh, banna cheol agus an slua.

Tá sé níos sábháilte daofa a dhul ag crowdsurfáil ná tá sé le bheith ar cos bíonn daoine ag brú suas ar an stáitse so then bíonn ort just léim suas ar an stáitse le bheith in ann análú and then níl aon dóigh eile síos agat ach le léimt isteach sa slua, like níl tú, níl tú in ann fáil isteach you know níl aon spás ann that you can just squeeze yourself back in, tá ort léimt isteach.
Sin an rud like tá just

Mar just mise go pearsanta, bheadh panic attack agam istigh sa méid sin daoine. So like bheinn, nuair atá a fhios agam go bhfuil mé ag dul isteach ar rudaí mar sin, bheinn tá sé ceart go leor, like tá a fhios agam like I know that's what I'm signing up for so like níl an méid eagla sin orm. Bhí uair amháin, seo actually chomh náireach, bhí uair amháin a bhí imní orm faoi a bheith istigh i slua and it was i lár Phoebe Bridgers i Fairview Park. No, inseoidh mé duit cén fáth because bhí mé, so bhí mé ansin agus bhí sé chomh pacáilte istigh ansin, like bhí sé chomh te, but bhí achan duine brúite ar bharr a chéile but bhí barriers ann so ní raibh aon duine in ann bogadh thart nuair a bhí siad istigh ansin so bhí daoine like ag titim i laige like an t-am ar fad Yeah. like just tháinig mé like caingne agus ag titim ar agus mhothaigh mise like go raibh mise chun titim i laige de bharr an teas agus an an you know ní raibh mé in ann análú like istigh ansin like so sin uair amháin a bhí mé like oh my god like tá mé actually chun bás a fháil istigh anseo. But, ach amháin sin, like, no, like, like, tá, like, tá 'fhios agam cén saghas gig atá mé ag dul chuige ehm Yeah. agus tá 'fhios agam go mbeidh seo, like, chuaigh mé chuig ehm LCD Sound System i Londain, actually, tá mé chun iad a fheiceáil gan mhoill arís faoin am atá an eipeasóid seo amach, but chuaigh mé chun iad a fheiceáil i Londain agus bhí'n slua craiceáilte mar is gnáth díolta amach in Brixton sa sa O2 Academy in Brixton agus ansin like trí mhí ina dhiaidh sin bhí crush sa sa slua sin ag gig inteacht eile agus fuair daoine bás. as in like go like like for the Indian top boss like a gig if he's these snatch Kieran a ro misha and venue Kieran if misha um the wire and maids thing if he's deal um I guess you're I guess you're uh, but like but like you're roy mat you're roy in um oglarm not you're roy in um ní raibh aon like imní orm nuair a bhí mé ag an gig sin. I probably should have now ag breathnú ar ais air I probably should have like. Agus tusa ag insint na scéalta seo dom, tá mé really ag iarraidh ort clogad a chaitheamh an deireadh seachtaine seo ag an gceolchoirm. Agus tabhair an camán leat chomh maith le daoine a bhualadh shiúlait. Back! Back! Mar beidh tusa, beidh, beidh do dheirfiúr ag fáil glaoch uait ag rá, 'Ó, tá mé san ospidéal le concussion anseo, bhuail duine éigin i mo choinne Just níl mé ag jinxáil ach feicim rud éigin olc ag tarlú agus ní féidir. Bhuel, ní féidir liom concussion a fháil mar go bhfuil mé ag dul chuig gig inteacht eile i Londain an lá dár gcionn. So, a gig, gig ó, de bhanna ceoil atá ag seinm ag an fhéile chéanna ach go bhfuil siad ag seinm ar an Satharn agus ní féidir liom dul ar an Satharn. So, tá siad san, tá siad ag seinm i Londain ar an Luan. So, tá mé chun iad a fheiceáil an lá sin ina áit.
So.
Concussion or no concussion, beidh tú ag dul ag ceolchoirm an chéad lá eile. Oh yeah, God yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. God yeah. Yeah. No. Absolutely. It's, Áine, it's balance and composure. Níl mé chun é a chailleadh. Fiú, an t-aon uair go, gur smaointigh mé air go raibh sé ró, like, garbh domh ag ceolchoirm ná ag, na Wolfe Tones anuraidh ag an bPicnic Leictreach. Oh, picnic, yeah.
Bhí sin Bhí inti, yeah.
orm siúl ar shiúl. Bhí mé Bhí. i lár, bhí sé róthe, bhí an iomarca daoine, bhí mé ag puin-, bhí mé, sílim go raibh, raibh an mbeirt agaibh in aice liom? No, bhí Hugh istigh sa phuball. No, Bhí síos James phuball, gar yeah. domsa agus bhí muid in aice le ceann de na, na sort, Scannáin. Agus na no, na sreang- sreangannaí a choinníonn, yeah, yeah. so bhí duine ár mbrú, daoine ár mbrú isteach sa sreang agus bhí sé actually iontach nimhneach like achan uair a bhrúigh duine tharainn bhí muidne brúite isteach ansin agus just mhothaigh mé like má fhanaim anseo níos faide either tabharfaidh mé amach do dhuine éigin nó beidh panic attack agam nó beidh mé gortaithe so but ag déanamh iarracht an slua a fhágáil ansin is dul tríd an slua le leis an gceolchoirm a fhágáil ghlac sin thart ar 15 nóiméad, sílim. Yeah, Ní raibh, ní raibh muidne fiú istigh sa phuball. Ach bhí Hugh ag rá an t-am sin go raibh an puball actually níos suaimhneach ná Oh, taobh déarfainn go amuigh den raibh. phuball. Yeah. Bhí sé ní, like, what's that, go raibh spás ag daoine istigh sa phuball ach taobh amuigh an t-am sin, like, arís ní raibh mise, ní raibh mise ag ól ar chor ar bith an Domhnach sin agus cheap mé, bhí mé in ann chuile rud a mhothú as in, like, nó na h-uillinneacha a bhí mé ag fáil sa taobh is daoine ag iarraidh gabháil tharam, daoine you know ag doirteadh deoch, daoine allas le hÓ Baoibhinn friggin splash as suas ar friggin daoine like bhí sé chuitte agus yeah ar an drochuair ach you know what breathnú ar i mbliana tá siad ag an main stage so beidh neart go you know beidh go leor spás againn yeah beidh radius beag agam féin agus ní bheidh cead ag aon duine eile istigh sa radius sin so Give me my twirling zone.
Beidh mise thuas ar ghualainní James nó Cillian nó Hugh, duine éigin ag caitheamh san aer agus beidh radharc galánta agam den stáitse. Beidh mise ag crowdsurfáil linn ag go mbeidh seo ann. Ní bheidh mise in aice libh.
Perfect! Perfect crowdsurfing music!
Exactly! God save Ireland! Mise ar an bpod. So sorry, an waiver a bhí ormsa síniú le fáil isteach ag an féile seo. Deireann seo, déanfaidh mé mo dhícheall é a athrú isteach go Gaeilge because tá sé go hiomlán i mBéarla, surprise surprise tá sé i Manchester. Tá Sasanaí, feckin Sasanaí. Deireann sé go dtí ar an seó a bheith chomh authentic

Basically yeah ag basically ag dul isteach i lár mosh pit agus just ag swingeáil ag achan duine to Oh my like god. le basically le tabhairt spás duit féin.
It's just, it just, get, it just gets stupid um, maidir le trealamh. Um, Yeah. bhfuil tú ag tabhairt leat like, gum shield? Dúirt Dúirt- mise seo, dúirt mise caith clogad agus tabhair camán leat.
Mar buailfidh duine éigin do chloigeann. Cuirfidh mise mo lámha suas, ag imirt peil ní chaithim gum shield ariamh ach cheapfainn go bpod cineál mixed martial arts go mosh pit anseo so I think go mbeadh mé ag iarraidh cineál gum shield like you know ní tá mé cinnte cinnte go nach bhfuil sé sa waiver go bhfuil siad ag gabháil an Step Brothers quote a dhéanamh go no touching

I mean, I mean an áit a bhfuil daoine chun a bheith ag léimt thart. Let's see, by sa- if you enter the section you do so at your own risk. You acknowledge that there may be certain dangers and hazards associated with your participation in the show. So it's like, listen, má tá tú ag iarraidh bheith mar pháirt den seó, caithfidh tusa glacadh leis go bhfuil tú chun a bheith gortaithe. Accordingly, I represent that I am physically and mentally able to participate and willingly accept the risks associated with entering the front section of the show Geallaim nach bhfuil aon medical condition a mbeadh sé níos coitianta go mbeidh timpiste agam a ndéanfaidh dochar dom féin nó do dhaoine eile. Glacaim leis na rioscaí seo agus níl mé chun aon gníomhaíocht dlí a ghlacadh in éadan an Féile de bharr ar injuries sustained in this area caused directly or indirectly at the show. So so bhí orm sin a shíniú le rá yeah tá mé sásta dul isteach agus a ghabháil ag partyáil os comhair achan duine so méid go dtig liom rá ná go bhfuil súil agam go dtagann tú abhaile againn i bpíosa amháin. Ní féidir liom geallúint a dhéanamh air sin. No, tá a fhios agam nach dtig. Ní féidir liom aon gheallúint a dhéanamh air sin. Like, go deireadh seachtaine seo caite, d'imir mise trí chluiche i trí lá agus fós cheapfainn go mbeidh níos mó gortacha agatsa ag teacht as féile ceoil ná a bhí agamsa as na cluichí sin agus tá

But rinne mé, but dhéanfainn an shaved head arís.
Bhuel tá do dheireadh seachtaine tá i bhfad níos mó cineál Dainséir. craic ag tarlú ag do dheireadh seachtaine i gcomparáid le deireadh seachtaine a mbeadh aon fhios againn.

agus tá mé ag súil nár sin le sin because tá mé ábalta fianaise a fháil le taispeáint do Hugh an seachtain seo chugainn. Yeah, James, agus- sa suit.
Agus an rud is measa faoi ná, like, was that, was that, like, fuair mé iad ar Amazon in the, in the suits, like, like, Mhm. was that the way, you know, eagraíocht parties or whatever, agus, like, tá sé droch quality, like. So, I think what or, like, mála thuairism

The Brian Terry, the The Boston Guru Brian Terry, agus é a choinneáil, choinnigh Brian Terry muid ag gabháil for four days straight, so it's going to be a party like. Oh, wow, ok. Agus an moladh is fearr a tugaim dom féin ag an taifead seo ná fanfaidh mé go dtí go bhfuil cúpla deoch

an misneach a fháil isteach i mo chorp go mbeidh mé in ann abuse a thabhairt ar ais go daoine a bheas ag tabhairt abuse chugam mar gheall ar mo suit. Úsáid a chuid sin. So níos mó Guinness a bhíonns istigh, níos mó ciall a bhíonn amuigh. Tá mé in ann a thóigheáil agus a chur amach. So yeah. Ok, sure cuidíonn sin liomsa. So beidh tú breá ábalta na heaglaí a dhéanamh.

Actually, cén just cén uair atá muid ag gabháil bainis ceart a bheith againn. Ooh. Ooh.
I, Ja- James, I honestly thought gur chiallaigh tú idir mise agus tusa. You were like, cén uair a bhfuil mise agus tusa ag fáil pósta? I was like, níl aon duine eile istigh sa gang seo ag fáil pósta. So, um, Sin sin an sin an imní atá actually agamsa le an deireadh seachtaine seo nach gceapfaidh daoine go an beirt a fuair pósta ná mise agus Colin na daoine leis an

Beirt a bheas ábalta é a bhaint amach as póca a bhaint sa bumbag is é a chaitheamh ar dhaoine agus sibh ag siúl síos an aisle. Oh no, but like an confetti cineál flower yokes and bits and stuff amach as a tóin because they were doing twerk on like yeah so it was like you know shake what your mama gave you. Ní raibh a fhios agam go raibh tóin chomh láidir ag an mbeirt agaibh go dtig libh seo a dhéanamh. Tá sé iontach maith ag twerkáil.

All in! All in. Ag iarraidh a bheith, ag iarraidh a bheith bootylicious ar son, ar son an bainis. Ar son na cúise, really. Ar son na cúise.
Is breá liom an commitment, James. Yeah. Ar son na booty. Lads, I think sílim go b'shin é. Sílim go b'shin an am a bhfuil againn.

James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok agus má tá tú ag iarraidh mé fhéin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr Here ar Instagram, Hugh Carr Here ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Bhuel aon rud eile go gcaithfidh muid a phlugáil anois sular téann muid, aon rud go gcaithfidh muid a Nope, nope, nope.
An bhfuil fundraiser agatsa James go bhfuil tú go fóill ag déanamh? Yeah, fós go raibh daoine, má tá daoine ag iarraidh donateáil, eh, tá sé uilig ag dul go dtí Irish Cancer Society, so tá chuile rud sorted chugam ag dul anonn go Toronto chun eh, a bheith ag imirt go foireann na hÉireann eh, agus muid ag tóigeáil on roinnt go na, chuile fhoireann AFL atá sa Northern Hemisphere, so Umm yeah, so má tá sibh ag iarraidh donateáil, tá an link in mo bio agus beidh sibh in ann airgead thuas go dtí an Irish Cancer Society. It means a lot. Ar eagraíocht atá gar do mo chroí. Agus yeah, agus bhí deireadh seachtaine den scoth agus tá sé caite, tá muid ag breathnú go maith. Bhuail muid eh, na London All Stars agus bhuail muid Yup. France eh, two wins out of two thall i Londain. Um, so an Woo. jersey bhí ann do Jim Stynes, um, laoch De chuid na hÉireann, mura bhfuil a fhios agat cé hé Jim Stynes, breathnaigh suas ar an scéal, it's pretty, pretty fucking cool. D'imigh sé anonn chuig an Astráil agus é 18 tar éis dhó fógra a fheiceáil ar pháipéar nuachta don AFL ag lorg imreoirí and he became one of the greats. So, yeah was bealach go maith tá jersey sin anois retired two wins out of two never to be worn again so that's cool agus yeah muid gabhadh anois agus níl ann ach thart ar mí fágtha go dtí an tournament so we're looking good so mé sin le I was gonna say mé sin le feiceáil mé sin ar like streamáil yeah yeah mé sin ar stream yeah

Understand. Agus an rud is fearr faoi, má bhíonn, agus le cúnamh Dé, beidh muid sa chluiche ceannais, bheadh sé sin ar an, níl a fhios agam, ar an Satharn nó an Domhnach, ag, like, i rith an lae, ag, like, 2 nó 3, but obviously le, oh no, bheadh sé sin luath ar maidin, wouldn't it, leis an time difference, it's minus, isn't it? Bhí mise ag rá it's going to be ahead, but no. No, beidh sé dó, beidh sé dó a chlog ar maidin daoibhse so beidh sé like what like ocht a chlog sa tráthnóna Mhm.
dúinne. No, sin ró fhada chun tosaigh. Or like Yeah, no, sé dá bhfuil sé chlog dó ar sé chlog, chlog. dá mbeadh sé dó a chlog tráthnóna, thall ansin, it's ocht anseo. Yeah, bhí an math ceart agam. Why did I just second question myself? Yeah, so like, an rud is fearr faoi, Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh, dá mbeadh an cluiche ceannais ag a dó a chlog, bheadh sé agaibhse ag like an hocht